Hello, mwaswera bwanji? Ah taswera bwino kaya iwo? Ayi, ndaswera bwino. Tikulandireni amene mukuonera, amene mukumvera kulikonse kumene muli. Madzulo ano pano pa stress free monga mmene tinawuzirana mmene timayamba dzana dzulo tinanena tinalengeza kuti lerololero tikhale ndi ndi chemwali wathu amene atifotokozereko ziwiri zitatu eh, tikambirane nkhani ya chuma mm, lero lo tikambirana nkhani ya chuma lero ena nkumadabwa kuti kodi nkhani ya chuma chuma chake chiti ndee afuna atiuze ma tips eh, zina ndi zina zimene tingachite kuti mwina 2018 yu ah, ti- ti- timuoneko mosiyana ndi mmene ah, tamuonera zaka zinazo pa nkhani ya chuma nkhani yosunga makobidi nkhani yo seva tikulandireni tanenani paja, dzina ija ndi ndani ndiponso tangotipatsani ka history pang'ono ka inuyo okay dzina langa ngati mundimva ndi Mzithembi Mbekeani um, uh, ineyo ntchito yanga kwambiri ndimagwira mu financial sector and um, i think nkasima inawo amatipatsa ma titles koma i will call myself that i'm a financial literacy specialist and kwambiri ntchito yanga ndimakhala ndikuphunzitsa kudziwitsa anthu um, pa nkha- makamaka nkhani zokhudzana kusunga kusamalira ndalama kuti apindule um, ineyo ntchito yanga kwenikweni ndinayamba ndinali journalist eh, ndinkagwira ntchito ndithu ku MBC i was a broadcast journalist koma nthawi zambiri timakhala kuti mmoyo timapezeka kuti timachita diversify uh, mu zintchito zathu ndipo nde ndili panopa kuti ndinapezeka kuti pano ndimagwira mu financial sector as a financial education and literacy specialist so nkhani kwambiri ndikuphunzitsana kudziwitsana mtundu wa aMalawi za kasamaliridwe ndi kasungidwe ka ndalama Ah, ena kumafunsa kumeneko kuti ndalama zimene munena inu kuneti kusamala ndalama mukutanthauza ndalama ziti ndalama za kampani kapena ndalama za mmakomo mwathu nkhani yomwe tikukamba kwambiri ndi nkhani ya ndalama zomwe anthu timapeza pa moyo wathu koma timaziwanso zoti nkhani ya za ndalama ndi nkhani zinthu zovuta kwambiri eh? um, you know what money would mean to you and what money would mean to me are two different things altogether koma kwambiri uh, nkhani ya ndalama ndi yovuta koma kwambiri tikuphunzitsana za ndalama zomwe munthu umapeza pa moyo wako and ndalama zimenezozo anthu ambiri amatha kupeza mu njira ya kugwira ntchito komanso kuli anthu ena ambiri amapezeka kuti mwina ali ndi mabizinesi ndalama zawo amazipeza kuchokera ku bizinesi komanso kuli ena kuti amapezeka kuti ayi ndalama amatha kulandira ngati mphatso kuchokera kwa achibale osiyanasiyana so eh, tikamakamba zoti personal finance ndi ndalama zomwe munthu iweyo umatha kupeza pa moyo wako munjira ina iliyonse yomwe ungapezere ndalama koma ndalama zija ukazipeza ndikuzigwiritsira ntchito bwanji kuti zikupindulire iweyo zikusamalire iweyo pa moyo wako Ah, anthu ena kumafunsa ndipo timanena kunena kuti ndizoona ndalama siyikwana eh? Ah, ndalama ina iliyonse imene umalandira munthu imapezeka kunena kuti ikufanana ndi mavuto ako kapena ndi zofuna zako ndi chinsinsi chanji chimene munthu amayenera kukhala nacho kuti akwanitse kapena kuti ah, asunge ndalama kapenanso ndifunse kuti at which level pa level iti imene munthu ungaganize zoyamba kumasunga ndalama ndizoonadi zomwe mukukambazo eti kuti um, mukamakamba nkhani zina koma nthawi yomwe umayenera kuganizira is immediately ndalama ija ikati yabwera eh? kuti ndipanga nayo chani but anyway tingoti before that munthu aliyense amakhala ndi malingaliro a moyo wake eh? kuti ineyo moyo wanga ndimafuna kuti udzakhale wotani uzikhala bwanji aliyense amakhala timati ma goals and ambitions eh? Choyambirira uyambe kaye wachita consider kuti kodi ine pa moyo wanga ma goals ndi ma ambitions anga amakhala otani. Now this is not talking about ma goals ndi ma ambition amene timakhala nawo malingaliro kuti ayi ine ndimadzafuna kudzapanga chani mmoyo wanga ndizafuna kudzapanga sukulu. Inde zonsezo koma zimadzafunika ndalama. Koma tikamati ma goals ndi ma ambitions pa ndalama yomwe ungapezeyi munthu umafuna kuti ndalama ikadzabwera uzidzapanga nayo chani. ndiye choyambirira chomwe anthu timayenera kukhala kumaganiza kuti ndalamayo ndi kuti ikabwera ndipange nayo chani choyambirira chimakhala chofunika ndikupanga budget budget eh, ndi, ndi it's a tool yomwe munthu anthu ambiri timango we use the term loosely eti kumangokamba hey, budget ma budget ma budget koma kuipanga ndi, ndi ndondomeko yomwe munthu umayenera kuisata ukalandira ndalama yako eh? ukalandira ndalama yako umayenera kuti panopa ndizingoyuza ma estimated figures eh? kungoyerekeza kuti uli ndi 50000 nde ndikudziwa zoti ma audience amene akuonera ambiri ena ndi akunja kaya ena ndi akumalawi konkuno koma kuti mwina uli ndi ngati 50000 usanayambe kuyigwiritsira ntchito yamba kaye waona kuti kodi ineyo financial planning goals zanga zinali zotani eh? ndalama imavuta eh, kuti uyisunga koma im- ena ena amatha kukhala very excited kuti iya yabwera makamaka ikakhala kuti una- inabwera munjira yoti iweyo sumatani sumayembekezera koma you always have to go back to magoals kuti pa ndalama yomwe yabwerayo ndikhale ndi budget budget imeneyoyo ikhale ndondomeko yoti munthu uziyisata timakhala ndi ma responsibilities osiyanasiyana ena akupereka marenti ena akupereka mafizi ma, Koma zomwe zimakhala pa ndondomeko imeneyo nthawi zina zimakhala fixed, some of them are very variable. Koma ndalama ikabwera choyambirira ndikuti ayi tiyeni a Malawi tizikhala ndi budget. Komanso osangokhala nayo budget komanso kumatha kuitsata budget. Ah, ndikunena pano mwina ena ansa amene akuonera funso limene atha kumanena lakuti ah, inu mukukamba za ndalama koma salary ya pa Malawi mumayidziwa kodi nchifukwa chani ndimafunsa kunena kuti at what level would one think of saving okay at the level yo- okay ndalama ya pamalawi imakhala di ndi yovuta koma sikuti ndi pamalawi pokha ndi kwina kwina kulikonse ndi pena paliponse pomwe munthu ungapeze ndalama eh? from nthawi yomwe iweyo ndalama yabwera ndi nthawi yomwe umayenera kuti utani muyambe kulingalira so it is at that point when you have your money when it comes in right? ndipo mo- uyambe kumalingalira kuti ndalama yanga choyambirira ndigwiritsa ntchito mu njira yanji kenako eti there is a rule pamenepo there is a rule kuti at least 10% of income yako yomwe i- uzitani uzilandira izipita ku savings ndekuti ndalama ija ukayipeza eh? sikuti ungothamange koma uyambiretu wachotsa wachotseratu ndalama for savings ndipo nkhani tikamati savings ndalama yomwe suyigwiritsa ntchito. savings ndi ndalama yomwe munthu umatha kuyika pambali kuti udzayigwiritse ntchito nthawi eh, nthawi ina tikukula tili ang'ono ang'ono nthawi zambiri umati akakupatsa ndalama muja ena amangokuuza kaponye ndalama ija mchitini kaponye ndalama mchitini iweyo ndalama ija umayisunga kuti udziwe zoti udzayigwiritsa ntchito nthawi izi- nthawi ina Nthawi zina kale muja azigogo athu olo makolo athu amene amati munthu akakupatsa ndalama amakutengera kukakusungira ku buku. Ndalama ija azingoisunga azingoisunga nkudzapezeka kuti pa nthawi yomwe mwina ukupita ku secondary amatha kukakutengera ndalama ija nkukupatsa kuti ndalama ija ndinakusungira ija ndi imeneyi. So ntha- pa nthawi yomwe anthu mukapeza ndalama ndi nthawi yomwe mumayenera kuyamba kumaganizira ndikumalingalira kuti kodi ndalama ndingaisunge kuti ndidzaigwiritse ntchito patsogolo. Now inde ndizoonadi zoti ndalama ndiyovuta pa Malawi ndalama ma salary ndalama ikuvuta life is becoming expensive we have challenges koma we still encourage you to practice eh, a culture of saving nthawi zina kumaseva ndalama pang'ono pang'ono muzapezeka kuti zakupindulira patsogolo mupezeka if just for example m- ineyo ndati ndiziseva 1000 kwacha pa tsiku ndidzingoyika pambali ndidzingoyika pa at the end of the year that will be 365000 kwacha eh? ndalama yoti ine mwina sindikanatha kuipeza pachani pamodzi nkhani inde ndalama ndiyovuta koma tiye tiziyike zimenezozo mmapulani athu kuti at least tiziyesetsa kumasunga ndi kumasamalira ndalama zathu okay panopa inuyo ngati mmodzi amene mwina muli ndi knowledge chifukwa cha ntchito yanu kuti mumagwira ntchito ku banki tatiuzani njira zimene Zilipo zopezeka panopa zonena kuti munthu atha kugwiritsa ntchito posunga ndalama as you are putting it in other words to save the money njira zake ndi zitizo? Okay. Nthawi zambiri eti tikamalingalira kuti okay, how can I save my money eti? Um, kwambiri timapanga encourage eti in the financial sector kuti is, you should save your money in formal in formal um, in formal um, saving instruments. Kwambiri kwa amene ali ndi ma bank account mumatha kumakhala ndi ma savings accounts masiku pa- panopa um, tikamayang'anira economy ya ku malawi makamaka anthu amene ali mbali yakunja tikuona kuti ayi panopa economy ikuyenda bwino akumatiuza kuti economy ikuyenda bwino and tikuyembekezera kuti ma interest rates akhala akutsika ma interest rates aka- ndiponso panopa tikuona kuti ngati i think um, in the last two weeks takhala tikuona mabanki ena akumayika mma newspaper kuti they have increased the interest the return rate eti um, chiongoladzanja chomwe akumapereka kwa anthu amene akutani akuseva ndalama yafika ngati kaya ndi 13 percent nde anthu ambiri akhoza kumaganizira kuti aa ngati ndalama yanga ndingayiseve bwanji chifukwa kungoseva ndalama kutenga 100 kwacha kuyika mthumba after a year idzakhalabe 100 kwacha olo kutenga eh, tikati tikuseva kuyuza njira imeneyoyo koma kuyiseva in an instrument yoti kudziwa zoti upezapo a return kuli anthu ena amene amatha kutani amene akudziwa kwambiri kaya mabanki amatha kupanga offer ma fixed deposits eh ku fixed deposits at least timakhalanso ndi a higher return on saving yanu so kwambiri eti working in the financial sector timakhala tikupangabe advocate kuti ndalama osasunga m'mapiro osasunga pansi pa matiresi osasungisa nzako ife em, eh, azikazi ife osasungisa amuna anu eh? kaya ndi amuna osasungisaso akazi anu koma maybe it might work better the other way around koma timakhala tikupanga advocate at least you know save your money eti in a formal um, financial institution there's also another form of saving eti kunoko umatha kuseva ndalama um, ukagula let's say like a life insurance policy it's one way that you're also insuring your life it's an insurance part komanso nthawi zambiri ama anthu akamakugulitsani ma life policies aja amakhala it's like- amatha kugulitsani ma endowment policies kuti policy ija ikachita mature ndalama yako umatha kutani uma amaza kupatsa with the interest nde izozo ndi njira zambiri ngati in the financial sector zomwe timakhala tikupanga promote kuti anthu azisunga ndalama i through a bank account through a savings, dep- uh, savings account or kumapeza ngati ma fixed deposits eti kumapita kuti muzipezako at least a return on your savings koma kwa chachikulu ndikuti kuseva ndalamayo kuti idzaku- idzaku- mudzathe kudzayigwiritsa ntchito patsogolo The other thing about saving eti ndi yomwe ndimafuna ndipange share ndi Amalawinso tisanapite on to the other topics uh, that I wanted to share with you for today ndikuti anthu timalinga panopa tikanali achinyamata tiyambe kumaganizira kuti tikamaseva ndalama sikuti ndalamayo tikungoiseva kuti ndigwiritsa ntchito mwina pakutha pa temu ndizalipirire fizi kapena mwina pali ena mwina akulingalira zoti mwina akufuna kudzapanga maukwati kuseva ndalama tidzapange ukwati or even saving up anthu akunja mapita mmaholide timakuonani pa facebook mukupita mmacity break mukupita uku mukuyenda mas- from state to state ngati ku united states it's not just saving up for a holiday koma tiyambe taganizira kuti tsiku lina lake tidzafika eti 65 70 80 we will retire eh, tizapanga retire tizapuma pa ntchito kodi taseva ndalama zokwanira kuti zizatisamalire pa nthawi imene yomwe tingachite retire pano tili ndi we are active timakhala tikupanga zinthu zosiyana siyana kodi taseva ndalama zokwanira eti pa nthawi yomwe tizapange retire to afford us the life yomwe timakhala panopa ndi china choti ndigawanenso ndi anthu kuti mukamaseva sikuti nkungoseva for the short term koma maganiziranso patsogolo kuti when you retire kodi mudzakhala mutaseva ndalama zokwanira bwanji kodi anthu ena amakhala kuti mwina ali pa- ali ndi mwayi kuti mwina analowa mma pension koma nthawi zina pension itu siyikwana kukhala kwa mtawuni kumakhala kovuta nthawi zina siyikwanira kuti idzaku- idzakulipirire mabilu amagetsi madzi komanso kuti mwina pali zina zomwe timakhala tikuchita tili achinyamata ka going out with friends kumapanga zina zina pension siyikwana ndiye pa ndalama yomwe tikusungayi tiyisunge ndithu in such a way kuti idzatichite serve even in our retirement tili ndi anthu amene ali mwina ali kunja kwa malawi ena ali ku south africa ku uk kuti kuti kodi am- anthu ngati amene wawa ku malawi kuli ma facilities onokuti amaperekanso provide maybe ngati as you're putting ma policies onokuti anthu amene wa they can buy whilst they are outside and still maybe uh, save something home or what can you uh, Eh, ndi zona encourage? am- what can what could you say to the, Um, to, the, to the guys who are in diaspora on the savings okay choyambirira ndinene zoti a- aboma pakali panopa anachita release um, a, a policy on the diaspora a policy imeneyo ikuyang'anira kwambiri anthu amene ali ku malawi kuti kodi how can malawi better service the malawians who are in the diaspora in such a way that panopa so that policy is looking at even ngati ku financial sector and other stakeholders kuti anthu azitha kuchita consider people who are in the diaspora in such a way ngati panopa ngati ku malawi kunoko people in the diaspora kaya ndi ku financial atha kutsekula ma bank account oti azisunga ndalama zawo in the foreign currency komanso as being native malawians who are in the diaspora atha kubwera kudza- kudzachita approach the financial institutions kunoko ndikutha kumachita benefit from the same products and services that malawians are also benefiting i know a lot of people are, are, um, are living abroad eh? koma mapezeka zoti i don't know kuti anthu ambiri kumeneko anakonzanso ndondomeko za- zotani za let's say for retirement planning and their pensions um, kumalawi kunoko we've got private pension schemes so while it is that people are abroad atha kupanga za pension kumenekoko and even you know even participate on the financial sector abroad komanso ku malawi kunoko mutha kutsekula a private pension uko mukusunga ndalama ku malawi kunonso mukutani mukusunga ndalama and panopa uh, you know the people in the financial sector um, i think according to the policy on um, on the diaspora imene yomwe inatani inatuluka and it's, it's been made public as well kungoti poti i'm not going to speak on behalf of government but i know that the policy is there um, it is something that you know i'd encourage malawians to read into um, kuti aone kuti what are the provisions that are there kwambiri the policy is also encouraging on investment um, in malawi kuti ayi, amalawi musamangokhala kuti muli kunja ndalama yanu yomwe mukusungayo mukusunga ibweretseni ku malawi kunoko kuti ikupindulireni muchite invest in, in other instruments kaya ndi ma business kuti ndalama yomwe mungapeze as a return you can say, take it back and you can also put that towards your savings Uh, amene mwina mukungotipeza kumene ndikuuzeni kuti ndikulankhula ndi thembi Akutifotokozera zina ndi zina za chuma, mmene tingasevere ndalama komanso kuyenera ku pa kufunika kwake konena kuti munthu uzitha kukhala nkumasungako kenakake osamamaliziratu konse ayi. Tili ndi vuto ku Malawi a Thembi, vuto lake ndi loti ambiri ife amene tili pa ma salaries. Salary ija imati ikamabwera imakhala titaijambula kale kapena mwina imatha tisanailandire. uh, wha- wha- how could we can we improve in these areas kuti munthu mwina uzizapeza kuti at least at a certain point in time you have got your net salary ndikuiona kuno kuti andalandirabe ndithu ka ndalama kanga generally panopa timapezeka zonena kuti mwezi uja ukamatha ndekuti wapangaso accumulate ngongole zoposaso salary yako okay chomwe ndiyambe ku- ndi- eh, eh, paja tinafotokoza kwambiri kuti aliyense umakhala ndi malingaliro kuti moyo wako umafuna kuti uzikhala wotani eti what i would generally encourage anthu amalawi ndikuti munthu uziziyang'ana uziziunika wekha wekha eti kuti what is it that i want from my life and try as much as possible to live within your means ndalama ija imakhala kuti ikubwera imakhala ili yotani yochepa kale koma muja ndina zakambiri ndinafotokozera koyambirira kwa ena amene mwina akuti joina kumene ndimafotokoza kuti munthu ukakhala ndi ndondomeko ya budget Eh? however it is kuti munthu you are managing your money sikuti ndikuuzani kuti ndalama yanu muzipanga nayo chani aliyense amakhala ndi zochita ndi ndalama yake koma mutati mwayesetsa kupanga budget ndi kuisa- ndi kuitsata bwinobwino ndalama ija imabwera ndiyochepa kale chifukwa ansonkho amakhala kuti achotsapo kale mwina kwa ena ndi ena amakhala ndi ma deductions mwina from benefits chani za kumakampani imakhala yochepadi kale koma chofunikira ndi kuti ika- ngati ngakhale ili yochepa first of all is that at least live beyond your means sometimes you know it's a bitter truth eh? apa ndi pa stress free ndekumakamba ndithu zinthu mwatchutchutchu nthawi zambiri timakhala tikumayang'anira mwa aneba aneba apanga chani apen- em- apanga chani we want to keep up with times we want sikuti ndi zinthu zoyipa kuti anthu timakhala tikufuna zinthu zabwino koma tiyambe kaye tayang'anira eh, ti- tizikhala very mature eh, ndi momwe timapangira zinthu zathu eh, dziko so is- you know life is you know life is short eh? and everyone wants to get the most out of life komabe still tiziyilingalirabe kuti kodi patsogolo moyo wathu udzakhala wotani Eh? ndipo ti- ni muja nakambanso kuti tizikhala ndi ma short term goals and long term goals in terms of our financial, uh, financial planning and even ngati makamaka anthu akagwiritsitsa kwambiri mfundo even olo ngati yoseva ndalama momwe nda- nda- ndakamba kwambiri kuti olo munthu utaseva 1000 kwacha pa tsiku at the end of the year that's 365000 kwacha kwa munthu mwina akufuna kuti agule samsung ya 55 inch kuti akamate ndithu pa khoma pamene wall mounted ndalama imeneyo ndiyoti ndiyokwanira itapanga convert into dollars itha kukwanira about 500 dollars or thereabouts utha kugula ndithu eti eh, uje wide screen yako yomwe kuifuna koma zomati iyayi mpakana ukachita kulowera ngongole eh? kuti utani anthu ena ndithu akulowa ndithu ngongole chifukwa choti akufuna kuti ayi kupezeka mwina m'maofesi ngati ku malawi kunoko mtundu wa malawi kumakhala anthu ambirimbiri oti mwina awagulitsa nkhuku pangongole awagulitsa nyama pangongole awagulitsa basi kumangotapa kumangotapa kumangotapa ndalama yanu sidzalimba ndipo sidzatupa eh? so just to avoid financial distress eh, which will also give you eh, the lack of financial freedom patso- eh, mtsogolo it is always good kuti at least kungotsata ndithu ndondomeko ya momwe mungatani mungagwiritsire ntchito ndalama yanu ndikhalitsapo nkhani yoyo ya ngongole ndikufuna kuti ndi kacha yathu Ah, mwafotokozapo zona kuti ena amakongola ngakhale mwina nkhuku tatiuzani tikolo kunena mutchutchutchu ena ake ananenapo kuno kuti ah, chinthu chakudya chakudya chokha uzo- uzonetsetsa kuno kuti ukugula pakashi ndi zinthu ziti zimene munganene kuno kuti munthu ayenera alowe nazo ngongole kuti ngongole yake mwina ikhale yonoti isadzakhale burden kumapeto kwake Okay. Choyambirira kudziwa za ngongole as much as possible try and not borrow for consumption because ngongole tikamatenga sikuti ngongole ndiyoyipa koma ndi momwe ungayigwiritsire ntchito ngongole yomwe ingakusandutse kuti ikhale yotani yoyipa ndipo kuti ikhale burden pa moyo wako Nde ndi bwino kuti mu- t- t- you know we've come to that part where we're talking about borrowing it for whatever purpose. Nzotheka ndithu munthu kumabwereka koma if you're borrowing just for consumption kuti basi ndalama kaya ndi zakudya ndi chani ndi zinthu zoti zimenezozo timayenera muja tikamafotokoza kuti ayi um, ndalama yanu at least kumayesesa kuyisamalira and pa budget paja choyambirira nde kuyamba kuyika ndi za chakudya if you have to borrow if it comes and it's necessary for you to borrow kumachita there's things that you have to consider eti kumaona kuti musanayambe kutani kubwereka ndalama kodi mukabwereka kutiko mukabwereka kwa nzanu komanso ndalama yomwe mwabwerekayo sikuti ndi yanu ndi ndalama yoti mukuyenera kutani kuti mudzabwezere nde kuli anthu ena oti yes you have a justified need ndi zoona kuti mukuyeneradi kukabwereka sikuti ndingakutsutse mupita mukabwereke ndalama koma nthawi zambiri mumati mukamapita kukabwereka ndalama kaya mupita kaya ndi ku banki eh? kaya mupita ku banki kukabwereka ndalama muzidziwa zoti pamakhala ndalama, interest, yomwe munthu umayenera kuti ubweze. Nde nthawi zambiri eti even ku sukulu nthawi zina timanena kuti masamu sindinkachita bwino ku sukulu koma zimafunika kuti ukakhala olo masamu aja amene unkachita ku sukulu tibwerere ku standard 8 tinkaphunzira za compound interest mabanki ena amakhala ndi compounded interest akuwuza akumakupatsa ngongole ija kuti iya ngongole imeneyi ndi 30 percent utenga 1 million akuuza 30% koma pobweza uli ku 2 million 2.5 2.8 million umadabwa kuti ah, kodi ndalama iyi inakapangitsa katapira ku banki andipangitsa katapira so zi- pali zinthu zina zoti musanayambe kubwereka ndalama kuona kuti kodi ndalama iyi ndakabwereka kuti ndi chani chomwe eti what are the terms and conditions mumayenera kuti amakupatsani mapepala chingoti amatilemba ndithu timawu ting'ono ting'ono ting'ono ting'ono timawu tija sutha kuwerenga nde chifukwa choti wa desperate ungofuna ndalama ungoti iyi akulu thamangitsani loniyo ine nditani eh, sayinani mutani mundipuwe mutani nditenge loni of course anthu amene amakhala mwina mayiko akunja ambiri ndi oti kumakhala credit check ndesi kuti ngongole ija amangokupatsa i- i- you're subject to a credit check komabe imapezekabe kuti munthu akufuna chani ngongole koma it's always important ku- kuyang'ana ndithu kuwerenga terms and conditions ndi kuwerengera ndithu kumuuza ndithu amene akupatsani ngongoleyo kuti tandiwerengerani kodi mwati interest iyi ndi bwanji ndipo kodi ndizabwera ndiye kupangano chiganizo kuti kodi loni iyi idzandipindulira Mm, mm, ngati mm. ukuona kuti sikupindulira kuli bwino upeze alternative means yoti uchite service ma inter- chani zinthu zomwe ukuzifunazo otherwise nthawi zina ku- kugwidwa ndi nsinga za ngongole anthu ambiritu ma bp ena panopa amakhala okutha chifukwa cha ngongole nde poyamba umaona kuti okay ndisanayambe kutenga ngongole kodi ngongole iyi indipindulira inde pena ngongole imapindulira upita ku banki kuja kutenga ngongole akupasa utakata business upeza kena kake ubweza ukhala bwino bwino koma nkhani imadzayamba kuvuta kuti anthu timatenga ndalama timayiwala kuti ndalama ndi yathu ndipo kaya wabwereka olo kwa nzako nzako monse momwe wayambira kukumba kumangoyimba foni umangoyimba foni umangoyimba foni ase undibwezera liti ube- ngati kuti iye nzakoyo iye ndalamayo sakuyifuna nayenso akuyifuna eh? koma zimenezo nde zimangokupatsani ma stress you just become distressed for no reason whatsoever so anthu tisanatani tisanayambe ku- tisanayambe kutenga kutenga ngongole tiziyamba tione kuti nchifukwa chani chomwe tifuna titenge ngongole komanso ndikuti komwe tingakatenge ngongole munafotokoza nkhani yonena kuti a- amalawi nthawi zina timafuna kumakopera kapena kuti popeza aneba ali ndi chakuti ifenso tili ndi chakuti Uh, munchizungu mumanena mawu anu amene uh, uh, financial decisions eh? inuyo ngati mmene munanenera muja kunena kuti "Ah, tikadala nyamata ndiye kuti tizimasukirana mnyamata mungamulangize zotani lero lino kunena kuti ah, mwina pamakhala nkhani zija timanena za ma assets eh? uh, maybe people could say kuti "Ah, itiye kusunga ndalama kumandivuta generally you know nangasi uh, ku malawi ndife anthu amene timakhala sikuti umakhala iwe wekha yayi umakhala iwe chifukwa cha achemwene ako amalume ako kuti kuti amene timakhala ngati uh, timakhala banja lalikulu eh? tatiunikirani kuti uh, one if one is to follow the budget akhale ndi ma principles ati two if one is co- to consider to have assets ndi ma assets ati amene munthu ngati ineyo mungalangize kunena kuti ma assets awa awa awa awa ndi abwino mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti eh? mwina nditha kuona ngati galimoto is an asset eh, ena mwina amanena tatifotokozerani nkhani za ma assets komanso ndi nkhani ya discipline when it comes to uh, uh, uh, to, to maintain budget okay ndiyambirira ndi funso lachiwiri ilo eti lomwe ndi- ndifotokozepo pamene nkhani ya ujeni discipline iyo tibwereraponso nkhani basically um, kuli amati um, wina wa origin um, amene analemba mabuku ndipo amene has um, he's brought a lot of thought on financial education amati robert kiyosaki walemba mabuku ake ambirimbiri amene amakamba zinthu za financial management and eti how to manage your finances koma pali pena anayamba kufotokoza eti ndiye ndikufuna ndigawe nazo nzeru eti tikamayang'ana ma assets tiziona kuti some, some things zomwe anthu timatchula kuti ndi ma assets actually ndi ma liabilities eh? ndi zinthu ma assets ndi chinthu chomwe umafuna kuti chi- udziwe zoti chipanga mwina appreciate over time ngati ukugula nyumba nyumba ndi chinthu choti utati wasevaseva ndalama zako wagula nyumba eh? um, uta, i- over time it appreciates so that is a profitable asset now ma asset ena ngati galimoto Galimoto is a liability chifukwa galimoto lero tingoyerekeza kuti wagula 2000 dollars galimoto koma ndikuuzani kuti magalimoto amatani ndingowauza for figures sake wagula 2000 dollars galimoto imeneyo in a year's time sungazayigulisenso 2000 dollars so it becomes it looks like an asset eh? kuti wasungiramo it's a store of value koma it is something that bec- is actually a liability so anthu mukama- mukamalingalira nangasi aliyense amakhala ndi magoals ndi maambitions osiyanasiyana this is just an example of an appreciating asset and a liability ndiye kwambiri mukamaganizira kuti "Ah, kodi ine chomwe ndikufuna ndipange ndalama yanga ndiyigwiritse ntchito ya- ndigwiritse ntchito yanji kumayigwiritsira ntchito ukudziwa zoti ikubweretseranso chani ikubweretseranso a return of which maybe tsiku lina mukazandipatsanso uh, mpata ndizakamba za investment ndithu kuti kodi ndalama ija mukayiseva ndiye mukufuna kuyitupisa mupanga bwanji eh mukazandipasa mwa- mwayi umenewo ndiye ndizakamba ndithu kulowa ndithu kutsindika kwambiri on investment chifukwa ndikudziwa kuti amalawi ena ndipo ndakhala ndikuona makoment awo kuti ya tiuzenitu about how to invest how to invest ndiye i think takamba kwambiri tikukamba kwambiri za financial management eh koma pompano tsiku lina ndidzabwere mundipatse mwayi kuti ndidzakambe ndithu about investment ndipo ndidzasonyeze ndithu amayi kuti tikati investment in what instruments can we invest in so anthu ena ndalama ija akaseva they will invest in assets inde ndithu ndizinthu zofunikira koma u- eh, category yake and consideration yomwe munthu umayenera kumalingalira kumadziwa kodi chomwe ndikupangachi ndi chinthu choti ndikudziwa kuti chindipangira ndalama kuti it appreciate over time or at the end of the day it is going to be a liability komanso nanga si ndinati za financial discipline it is very important kuti anthu muzichita exercise financial discipline otherwise ma goals anu malingaliro anu zinthu zomwe mmakhala mukukonza ndondomeko yanu pa moyo wanu simutha kuzikwaniritsa ngati simuchita ex- exercise discipline discipline ndi wekha munthu mu mtima mwako ndi momwe wazikonzera eh? palibe wina aliyense amene angabwere ndi chikwapu kuuza kuti iwe uzipanga zakuti ndi wekha kuma- ku- kuzipanga wekha kuzi- kuzi- eti kuzilanga wekha pena kuti no i should not do this now ichi ndidzapange nthawi ina ndi discipline yoti munthu ukuyenera kuti uzipatse wekha Ah, Ndathokoza kwa leroli tiyimire pomwepo ah, mwina mungotiuza mawu omaliza ndat- mwa- mwafotokoza zonoti tikumanenso next week tidzakambe za investment lero timatsindika za kusunga kwa makobidi ndiye tikabweranso tidzakambe za investment mitundu ya ma investments zimene kodi akati investment ndi chani mudzatifotokozere next week mukabwera koma kwa lerolo mungondipatsa mawu anu omaliza kuti amene aonerawa angawatengenso nawo okay zikomo uh, choyambirira ndikuthokoza kuti munandibweretsa pa programu ndipo ndiku eh, you know i'm looking so forward kuti next week eti tidzakambenso mfundo zina pa nkhani ndi nkhani ya ndalama ndi nkhani yoti it is a matter of importance imakhudza mmalawi wina aliyense imatikhudza tonse nkhani ya ndalama ndipo palibe china chonse chomwe timakhala tikukamba opanda eti eh, opanda link yofika ku ndalama koma ndicho- ndichofunika kuti anthu adziwe kuti ngati simukudziwa kufunikira kwake kosamalira ndalama zanu eh, makamaka pa nthawi inoyo eh, at an earlier stage izizi zikhoza ku eti kuchita affect miyoyo wanu o- miyoyo yanu eti kwambiri anthu kwambiri anthu aliyense amafuna u- timafuna kuti tipate chuma we want to be wealthy koma if we make the wrong financial decisions eh, it, it will prevent us from being wealthy timakhala tikuona anthu ena ndi ena ndithu ayi ndithu akutukuka akutani koma chimatipanga prevent ife kufika pamenepopo ndi chani it is the decisions eh, malingaliro awo ziganizo zomwe timapanga pa chani pa ndalama yathu eh? Nda- momwe mungagwiritsire ntchito ndalanu nda- iyo- iyo ndalama yanu kaya ndi eti maphunziro anu momwe munaphunzirira kugwiritsira ntchito yanu komanso the decisions coupled with your goals, ndalama yomwe mumapeza and desire, zonse zidzachita contribute ndi momwe your wealthy picture eti aliyense momwe na kwambiri anati aliyense amakhala ndi chithunzithunzi kuti kodi kutsogolo kuno ine ndimafuna kudzakhala chani china chilichonse chomwe mumakhala mukupanga panopa kaya munapita ku sukulu kaya munatani it will all contribute to that wealthy picture eh? and ndi chinthu choti panopa ndiku- ndilimbikitsa Amalawi tiyeni titenge matips amene ndale- ndanena panopa tiyambe kuzigwiritsira ntchito lerolo ine ndathokoza mulungu akudalitseni tidzakumanenso pompano next week tikambirane kuti tidzamalize tikhale tikuonjezerabe kapena kuti kupitiriza kukambirana kwathu Ah, zikomo kwambiri kuti munakhala nayo nthawi ndipo mwatipatsa nthawi ife pano pa stress free ndi anthu ngati inu amene mukupangitsa kuti stress free ikhale yopambana komanso ikhale yopindula kwa anthu ambuye ambuye akudalitseni zikomo kwambiri zikomo kwambiri akudalitseni and god bless everyone who's been watching thank you for watching thank you Cheers, cheers. Mmenemo ndi mmene tamalizira kucheza ndi Thembi